Tá tú ag éisteacht leis na Gaelgals ar Raidió Rí-Rá. Fáilte isteach, a chairde! Is muide na Gaelgals atá sibh ag éisteacht linn anseo ar Raidió Rí-Rá agus táimid ar FM! Tá muid chomh sásta a bheith anseo, ní raibh deis agam a bheith sa stiúideo agus muid i mbun podchraoladh seo Uair amháin, uair amháin. Ó, rith, ó, Yeah. bhí tusa sin, ní raibh mise istigh, agus em, táimid chomh sásta a bheith anseo, agus lá mór freisin, Gaeilge 24, agus, bhuel, b'fhéidir go labhródh muid beagáinín faoi na Gaelgals ar dtús, em, cuirfidh mé in aithne sibh go na gals seo trí Instagram, b'fhéidir. Lucy, sin IDK Fridge. Hey, a chuir Dúlra, sé. Dúlra is ainm dom, agus is mise Róisín, Róisín na Gaillimhe, agus táimid ar fáil ar na meáin ar fad ag na Gaelgals, is féidir just cuardú na Gaelgals agus gheobhaidh tú muide Agus tá muid chomh sásta go bhfuil muid anseo mar chuid den cheiliúradh seo go Raidió Rí-Rá an tseachtain seo le haghaidh an FM, tá muid anseo ar FM! Ní chreidim é, ní chreidim é. Like, mar gheall ar, you know, bíonn Raidió Rí-Rá dochreidte, is guth na ndaoine óga atá ann ar, ar na, ar na meáin agus, you know, labhraíonn gach duine ar Raidió Rí-Rá faoi ru, faoi chúrsaí a bhaineann le saol an duine óg agus is breá linn go mbíonn an deis sin againn ach inniu,

87.7 FM agus tá ar fáil ar líne agus ar an aip freisin! Sin craiceáilte. Agus le cúnamh Dé beidh sé seo le fáil ar Spotify. Buíochas le Emma Ní Chearúil. Buíochas le Emma Ní Chearúil. BLE. BLE. Nach raibh paidir againn faoi Emma? Bhí in ainm an Athar is a Mhic agus Spiorad.

tabhairt cuairt ar Sinéad agus ansin chonaic mé Al i Philly chomh maith. Bhí sé class. Bhí sé comh deas. Mé go mór in éad leat.
Go mór in éad. Bhíodar daoine ag cur ceist orm ag an Oireachtas is bhfuil Lucy théis bogadh uainn. Mé like, tá súil agam nach bhfuil mar tá chuile dhuine eile imithe uainn. Tá. Tá. Níl fágtha ach cúpla duine anois sa tír. Tá chuile dhuine eile imithe ach. Bhí sé go hálainn. No, is cailín Blockley mé amach is amach. Is like, well, cailín Páras mé, but ach, you know, is like, it's a good second, like, tá sé ceart go leor. Ach bhí mé sásta go raibh deis a'd taisteal mar sin, rud a bhí Yeah. ag iarraidh a dhéanamh le fada agus mar gheall ar an phaindéim agus COVID, b'fhéidir ní raibh deis a'd Go díreach. Tá tú óg agus seo an t-am tá an fuinneamh a'd agus Fuinneamh? A deirim sin. Bhí an fuinneamh agat ag an tús, b'fhéidir nach bhfuil an fuinneamh a'd a thuilleadh. Seo fíor. Yeah, no, bhí am den scoth agam agus like is féidir libh na pics agus gach, na pics ar, agus gach rud a fheiceáil ar m'Insta, bhí mé ag glacadh an t-am ar fad, á ghlacadh an t-am ar fad. So yeah, bhí sé an-spraíúil agus bhí sé just go hálainn na gals a fheiceáil.

Seo mo ráta. Yeah, ach céard é mo ráta? I know, ní bhíonn tú cinnte. No, agus ní labhraíonn aon de na like tionchairí nó aon rud mar sin faoi faoi chúrsaí airgid, so just bíonn sé chomh deacair like, you know, sussáil amach céard é an ghnáthráta. Ach rud amháin now caithfidh mé a rá, I don't know fútsa Róisín, ach like ó a thos, ó a stop mé ag obair,

Ní raibh spéis agam i dtada níos mó. Bhí mé chomh tuirseach faoi chríochnú ag a 5 's ag goil a chodladh, like, nó luí siar. Anois tá mé ag iarraidh a bheith amuigh sa ngarraí, tá mé ag iarraidh a bheith déanamh rudaí, tá mé ag iarraidh a bheith ag cruthú ábhar do na meáin, tá mé ag iarraidh a bheith ag déanamh eagarthóireachta ar eagráin GaelGals arís mar bhí mé théis stopadh ag cur leis an bpíosa eicínt ach tá, yeah, tá sé go deas cineál mar a dhéarfadh siad like going back to basics, na rudaí a thaitin leat agus tú níos óige. sé go deas dhul ar ais acu sin. Tá sam dom a raibh baint aige le ceol ar aon chaoi, so. Bíonn go pointe ach agus tú ag rá you know go mbíonn tú traochta ag a cúig a chlog i ndéanamh hybrid like bíonn sé deacair like nuair a thagann abhaile you know ceapann gach duine ó críochnaíonn múinteoirí ag ag trí a chlog ceathair a chlog cibé cibé rud ach bíonn cruinnithe tuismitheoirí agat bíonn bíonn ceartúchán le déanamh like is minic a bhímse ag déanamh ceartúchán ar nós gach múinteoir eile sa tír go dtí a deich a chlog san oíche nó cruinnithe i gcomhair rudaí randamacha, stuff mar sin, so ní, kind of, ní, níl tú riamh off the clock. So nuair a bhím saor, is breá liom a bheith ag seinm ceoil agus really cuireann sé sin an, bhuel tugann sé ardú, tugann sé ardú meanman dom ach nuair nach mbíonn tú á dhéanamh, mothaím é sin, you know, nach mbíonn an fuinneamh agat i gcomhair aon rud agus mothaím gur caillteanas an, gur caillteanas an-mhór atá ann dom faoi láthair ach i mí Mheán Fómhair bhunaíomar ceolfhoireann nua i Sligeach agus bhí ról agam i mbunú na ceolfhoirne agus reáchtáil na ceolfhoirne, ceolfhoireann trad atá ann, Hup Ceantar an Iarthair, but an rud ná so bhí mé ag seinm you know cineál gach deireadh seachtaine i mí Mheán Fómhair agus ag seinm seisiúin agus tá sé ar nós teiripe. Ar nós teiripe a bheith ag seinm ag seisiún, just cúpla ríl in aghaidh a chéile agus ansin téann tú, tá sé ar nós go dtéann tú in kind of like state, kind of staid nach féidir cur síos a dhéanamh air, tá sé draíochtúil, tá sé ar nós a bheith zoned out go huile is go hiomlán. So is breá liom é now, just ní bhfuair mé deis le déanaí but agus sibh kind of ag caint faoi, you know, faoin, faoin, faoin forbairt atá tar éis teacht oraibh ag déanamh caitheamh aimsire, tá fonn orm arís dul ar ais chuige i gceann tamaillín, but le cúnamh Dé beidh am agam go luath, níos giorra don Nollaig. Bíonn tú, sin é, nach mbíonn tú seasta ag tarraingt tuilleadh rudaí ort fhéin. Yeah bíonn. Agus an cuimhin leat sé bliana ó shin. Níor stop tú. No. Níor stop tú Yeah. second. Níor stop agus ní féidir stopadh. No. Ceapaim má stopaim, brisfidh mé. But is breá is breá liom é a dhéanamh chomh maith, you know, is, br- is Yeah. breá liom a bheith gnóthach, but, um, you know, but tóg an t-am sin chun, chun caitheamh aimsire a phiocadh suas, má tá an t-am agat, because bíonn sé chomh, I just, mar, mar, mar, mar a dúirt mé leat, you know, tugann sé ardú meanman duit, is cuma céard atá ann, a bheith amuigh sa gharraí mar, mar a dúirt tú, nó a bheith ag tarraingt. Just dé- déanann sé maitheas ollmhór duit, do do chroí. Yeah. aon rud mar sin, you know. Maím gur Lucy an City Mouse agus mise an Country Mouse. Tá mé cineál san áit cheart. Yeah, is breá liom a bheith, you know, eh, faoin tuath ach, yeah, no. Nuair a, like, nuair a shroich mé an chathair, seo mo chéad uair sa chathair le, you know, cúp, cúp, ar a laghad cúpla seachtain anuas, agus bhí sé just, go hálainn a bheith ar ais. Like, bhí mé just chomh sásta, like, ní raibh mé in ann an meangadh gáire a, a bhaint de m'aghaidh. Ach, um, yeah, a- agus muid ag labhairt faoi chaitheamh aimsire, just ba mhaith liom a rá, like, ach go háirithe éinne atá, like, i mbun na hArdteiste nó, like, um, fiú i- san ollscoil, leibhéal, ná, cuir stop le bhur gcuid caitheamh aimsire, 'cause I know, I don't know fúibhse gals, ach like, st- chuir mise stop le Yeah. gach rud agus mé sa mheánscoil. Um, agus, to be honest, like, ba chuma liom really Yeah. faoi torthaí nó aon rud mar sin ach f- mar gheall nach raibh éinne eile á dhéanamh, just Mhm. like, ní, stop mé á dhéanamh chomh maith cos bhí mé chomh tuirseach sin. So, just, um, yeah, just Bíodh ciall.
Yeah, Bíodh ciall. Déanann an-chuid daoine é, feicim é ó scoláirí, like, Yeah. is múinteoir meánscoile mé agus you know, feicim scoláirí á dhéanamh ach chonaic mé mo chairde á dhéanamh chomh maith, is cuma cén cúrsa atá uait, is cuma má tá tú ag iarraidh 600 pointe nó, nó, look, pointe uait. yeah, yeah, is, is cuma, an rud a rinne mé, agus bhí, like, r- bhí mé, I suppose, díograiseach faoin staidéar, faoin, faoin obair bhaile, gach rud mar sin, ach ag, ag deireadh an lae, an rud, an rud a rinne mé i gcónaí ná, eh, choimeád mé an ceol ag dul ar aghaidh,

Like i ndáiríre is cuma faoin Ardteist. Tá bealaí eile ann. Is cuma, really. Agus chuaigh mise an bealach fada go dtí an ollscoil agus d'oibrigh sé amach agus oibríonn rudaí amach. Má tá tú sásta an obair a dhéanamh agus aire a thabhairt duit féin, tá sé níos tábhachtaí aire a thabhairt duit féin. Tá's agam nach dtaitníonn sé sin le b'fhéidir daoine atá like fáil 600 pointe. Ach caithfidh tú aire a thabhairt duit féin. Níl agat ach saol amháin agus tá sé deacair a theacht ar ais má tá tú tar éis tú féin a rith síos mar sin. Yeah. Ach go háirithe, teacht suas chuig am na Nollag agus gach rud mar sin, bíonn rudaí an-an gnóthach agus gach rud mar sin. So, lig do, lig duit fhéin, you know, píosa am a chaitheamh le do chairde agus píosa craic agus spraoi agus cóisir a bheith agat nó rud éigin mar sin. Dul amach le do chairde, gach rud mar sin, mar, yeah, ní, ní fiú díreach a bheith ag staidéar an t-am ar fad, caithfidh tú píosa spraoi a bheith agat chomh maith. Agus aontaím go hiomlán, like, ag deireadh an lae, d'fhéadfá a rá, you know, go bhfuil sé éasca dúinn é sin a rá agus muid tar éis teacht tríd scoil nó ollscoil nó cibé ach eh, mar dhaoine, mar dhaoine agus mar, mar mhná a bhíonn eh, faoi bhrú, a bhíonn gnóthach, a bhíonn. Muide! A bhí an strás orainn? Never. But. Imní?
God. But honestly, caithfidh mé a rá, agus mar mhúinteoir chomh maith, gan a bheith preachy nó aon rud, is é, is é do mheabhairshláinte an rud is tábhachtaí, is cuma, is cuma faoi thorthaí ag deireadh an lae, and do you know what, just tabhair aire duit féin. Is cuma cén rud a dhéanann tú sa saol, ná déan é ar mhaithe le duine éigin eile, ar mhaithe le tuairim dhaoine, do thuismitheoirí, Please don't do it, because ní fiú é. No ní fiú é. Is cuimhneach liomsa díreach, bhíodh daoine ag rá liomsa like seo é an tréimhse is fearr de do shaol. Bhí mise like oh ok, más seo é an tréimhse is fearr de mo shaol, níl mé ag iarraidh, no, I want out. No, agus ceapaim gurb iad na fichidí na blianta is fearr de mo shaol agus b'fhéidir, like bhí cairde a'm sa meánscoil ach fuair mé cairde i bhfad níos fearr atá níos cosúlaí liomsa mar is. Ochtar cairde muid, especially éagsúla. Tá mé fós ar buile gur spáineadh é sin ar RTÉ nuair a bhí an t-am ar Dáithí and Maura whatever spáineadh é sin. Sin an chuid is measa a rinne muid ariamh an intro sin. Fáilte, seachas.
Is ochtar cairde muid le

Raidió Rí-Rá agus tá sé- tá sé ag cur eagrán speisialta amach an tseachtain seo. Stop, An Megamix. tá mé chomh ar bís seo a chloisteáil leat. Gaeilge Cinematic Universe, chuile dhuine ó shaol na Gaeilge ar fud chuile áit agus tá sé craiceáilte, tá sé Tá sé fiáin. mad. Tá an GCU. fuaim, tá an fhuaim dodge ach tá sé greannmhar. Is cuma. Agus tá Katie anseo, Katie Whelan ón NUIG Gaelgals agus Hey, Katie. em, dúirt sí go raibh mo flicks go deas so go raibh míle Katie.

Bhí mé ag iarraidh labhairt faoi taithí atá agaibhse ag plé leis an raidió. Mar gheall gurb gurb as ceantar na n-oileán mise, bhíodh bhíodh raidió i gcónaí mar chuid mór go saol s'againne a mbaile Raidió na Gaeltachta agus bhí Máirtín Tom Sheáinín mar mhúinteoir sean-nóis againn agus bhíodh sé ag tíocht isteach, Ardtráthnóna, ag déanamh linn casadh ceol agus cuimhneach liom bhíodh Santi sa stiúideo ní cuimhin liom cé bhí ann now déarfainn gur Santi a bhí ann Santi bhí ann Santi bhí ann yeah níl daoine chomh hóg sin ag éisteacht leis bhuel b'fhéidir ok agus ehm Bhíodh muid ag dul isteach aige sa stiúideo agus bhíodh, bhí sé i gcónaí mar chuid mór go mo shaol. So bhí neart spéis agam i gcónaí sa raidió agus ní raibh deis agam staidéar a dhéanamh ar na meáin san ollscoil agus ansin thosaigh mé le Mars FM mar bhí Clíona th'éis, bhí Clíona ag déanamh Na Gadhair Ghaelacha, bhí Al, Sinéad agus Aoife th'éis é a dhéanamh nuair a bhí mé sa chéad bhliain ach ansin,

dochreidte. Och, go hálainn. Agus níor thuig mé go raibh studios chomh deas in existence agus Raidió na Life freisin agus i gcomparáid le Mars FM. Ach fuaireamid taithí iontach ann mar. Má tá sibh ag éisteacht Mars FM, Love you.
capitation.
Ó, bhuel, sin scéal eile. Em, Ach, nó fuair mé an taithí ansin agus bhí cineál, bhí, bhí mé brónach mar ní raibh deis agam an chéim a dhéanamh so de réir a chéile chuir mé le mo scileanna trí a dhéanamh, mé féin agus deirim i gcónaí Emma Ní Chearúil, aon deis a fuair mé i mo shaol, sí Emma Ní Chearúil a thug chugam í agus thug sí mé isteach ar Bricfeasta Blasta agus Meon na mBan ar Raidió na Life agus ó shoin táimid ag cur leis sin, tá Podchraoladh na Gaelgals mar shraith againn, thosaigh muid mar Instagram, leathanach Instagram amháin, 2019. Gas, ní raibh mé fiú libh!

Bhíodh caint i gcónaí go ndéanfadh muid podchraoladh ach ag an am ní raibh daoine ag déanamh taifead taobh amuigh den stiúideo, ní raibh daoine á sheoladh isteach so ní raibh an deis againn mar bhí muid uilig chomh gnóthach agus ansin tháinig Phandéim agus thosaigh muid an podchraoladh. Agus thosaigh gach duine eile ceann chomh maith. Bhuel, céard a cheapann sibhse faoi seo? No, thosaigh muidne ar dtús. Caithfidh mé a rá, okay, so muidne na GaelGals agus anois tá

Buaiteoir duais ag na Gradaim Chumarsáide.
Yes, chomh bródúil. Banríon. I know. Bhí mé chomh sásta nuair a bhfaca mé sin. Bhímse ag scréachadh suas ar an stáitse mar bhí mé like sa darna row mar bhí mé ag fáil na pics le haghaidh Insta an Oireachtais agus bhí mé ag scréachadh agus mé like oh yeah actually caithfidh mé pictiúr a thógáil. Agus Seán Ó Dubhcháin freisin. Ach yeah, bhuel, an cheist shoiléir seo, céard Céard a cheapann sibhse faoin aistear a bhí agaibh leis an raidió? B'fhéidir go dtosóidh mé leatsa ar dtús, Dúlra? OK, bhuel, tá mé fós ar an aistear is dócha. So, rinne mé céim sa cheol agus sa Ghaeilge, so ní dhearna mé staidéar ar na meáin cosúil le leath na Gaelgals ach fuair mé taithí agus mé níos óige a bheith ag seinm ar an raidió cúpla uair nuair a bhí Fleadh Cheoil na hÉireann ar siúl i Sligeach agus rudaí mar sin. Sheinn mé ar Raidió na Gaeltachta cúpla uair agus ar Ocean FM cúpla uair sa bhaile, sin an stáisiún raidió áitiúil san iarthuaisceart ach so bhí an t-ádh liom na deiseanna sin a fháil ó thaobh na seanma de ach ina dhiaidh sin agus mé san ollscoil bhí you know, tháinig cúpla chlár b'fhéidir go go mán úd níl ní scaoilfidh mé le hainmneacha ar eagla nach mbeidh an t-ainm ceart agam ach ansin fuair mé neart Tá sé chomh fada sin ó shin. But ansin, really an chéad, an chéad deis ceart a fuair mé ná na Gaelgals agus ó shin i leith really fuair mé neart deiseanna mar gheall ar sin. Like táim an-bhuíoch do daoine ar nós, ar nós Emma, Siún, you know, Bláthnaid Treacy, bhí, bhí mé ar Staid Aeir cúpla uair toisc gur, oh, don tríú uair toisc gur múinteoir mé. Brón a bheith acu seachas ach d'imigh tú dearmad.

Go léir mar an gcéanna. Yeah, Sin well, cén tá fáth mé gur níos measa. thosaigh- thosaíomar podchraoladh. Níos- níos fearr- Níos fearr, níos fearr, tá tú there we go, níos there we go. Tá tú spin sin a Yeah, chur an air. spin sin a chur air, but um, yeah, so I suppose m'aistear leis an, leis an raidió nó um, like, mar shampla, an, an, tá mé an-bhuíoch do eh, d'Áine Ní Bhreisleáin, like, bhí mé ar, ar Bhladhaire ar cú- yeah. cúpla uair eh, agus mé an, an, an-bhuíoch di agus, you know, cúpla, you know, na deiseanna a fuaireamar ar fad mar gheall ar na Gaelgals, bhí cúpla duine againn ar staidéar, bhí cúpla duine againn ar ar chúpla clár éagsúil agus, you know, ar ndóigh, b'fhéidir mar gheall ar rudaí a rinneamar nó rudaí a bhí á dhéanamh againn inár saol féin nó ar na meáin linn féin ach ag an am céanna an, b'fhéidir gurb é an fáth, you know, go raibh aitheantas againn nó aitheantas níos mó againn ná b'fhéidir mar gheall ar na Gaelgals. So, tá mé fós ag foghlaim, tá níos mó, tá fhios ag na Gals, má bhíonn orm, Má bhíonn orm eagarthóireacht a dhéanamh ar aon, ar aon eagrán, bímse panicked go huile is go hiomlán. Níl na scileanna sin sna meáin agam maidir le, maidir le heagarthóireacht. Is, is é. Tá chuile scil eile ort. Umm. Agus bíonn tú róchrua ort féin. Go raibh míle, ach, Amen. Yeah. ach sin an ceann, an ceann a dteastódh uaim ag an Níl sin tréimhse. fíor Iad ag, chor ar no. bith. Like, Ach. literally, tá an oiread sin, tá ochtar Audacity. dúinn, you know. So, like, yeah,

Bhuel, look, tá scileanna foghlamtha agam faoi, faoi, faoi rudaí a chur i láthair, tá mé ag smaoineamh ar a thuilleadh deiseanna amach anseo agus faoi cúpla ceann a thapú, so má tá éinne ag iarraidh clár faoin gceol traidisiúnta trí Ghaeilge, abair liom. Mise. Yeah, ahem, but, so, ach mar gheall ar na Gaelgals, really, a tharla, a tharla, cuireadh, cuireadh. D'oibrigh muid chomh crua leis an branda sin a chothú. D'oibrigh. Sin fíor.
Ní hé just ó, muid na Gaelgals agus sin é, like, rinne muid an oiread rudaí, go háirithe ag an tús. Ag an tús. Agus muid, like, fós ag tosú amach. Le linn na paindéime, like, bhíomar, bhí sé ar fheabhas, like, an podchraoladh agus just an branda nó pé rud a bheith againn le, like, you know, just cuir na cinn síos agus díriú air. Bhí sé go deas rud le díriú air. An-deas, yeah. No, bhí sé go hálainn. Á, tá Hugh Carr ag éisteacht. Hi Hugh!
Agus tá gach duine ar an live, go raibh míle Aww. Lucy, ba mhaith liom labhairt, ba mhaith liom ceist a chur ort, céard é d'aistear leis an raidió? Yeah, bhuel, Cosúil le Jules, ní raibh mórán taithí agam roimh na hollscoile really. Bhí mé ar, ceapaim go raibh mé ar na Gabairí uair amháin agus ansin bhí mé ar rud éigin eile, ní cuimhin liom céard a bhí ann just like clár mo chara a bhí ann agus bhí muid just ag labhairt, I'd say go raibh sé ag like a naoi a chlog ar an Máirt nó rud éigin so ní raibh éinne, éinne ag éisteacht so ach bhí muid just ann like you know. Having the laughs, like bhí sé deas. Agus ansin i mbliain na céime bhí like module raidió againn roimh an bpaindéim so ní rabhamar in ann críoch a chur leis mar gheall ar sin. Ach yeah, d'fhoghlaim mé conas like script a chur le chéile agus rudaí mar sin agus bhí sin sách spraíúil, chaithfidh mé a rá. Bhí orainn like an nuacht a dhéanamh agus an yeah an réamhfháis. réamhfháisnéis na haimsire agus rudaí mar sin. I mBéarla nó i nGaeilge? Um, so, i mBéarla, ach um, dúirt mé leo go raibh mé ag iarraidh píosa de a dhéanamh as Gaeilge. So, An deas. ní, ní raibh mórán Gaeilge ag éinne ar m'fhoireann, ach ba Sin- chuma liom, I was like, well, Sin an mm, post brionglóideach yeah. a bheith ag cur, ag cur réamhfháisnéis na haimsire.

Pé. Ok. An tseachtain seo, tá siad go, mm, ndéarfadh sibh liom? Níl a fhios agam an bhfuil sibh actually ag éisteacht nó just ag caint sna teachtaireachtaí. Ach, em, ach, like, sin cuid eile dhó, tá caidreamh iontach ann mar Tá. gheall ar an pobal Ah. raidió seo. Tá Mar sé gheall ar na meáin.
Class. Literally chomh class. Tá an oiread cairde déanta againn. Mar gheall le, mar gheall ar an nGaeilge agus ar an.

Ar ndóigh, you know, like, thár, tharla sé sin dom i, i gcúpla, em, rinne mé cúpla ceardlann, em, le NUIG agus áit, you know, cúrsaí mar sin nó cúrsaí, em, múinteoireachta, chan é a rá, chan é a rá arís. An maith sibh, is, is, I, I, I mean, is múinteoir í Dúlra. eh, ní mholfainn é go pointe, but mholfainn é go pointe eile, but bhuailfeá le daoine agus bheitheá i, i seomra briseadh amach, like, a, a breakout room, agus déarfadh duine éigin, Dúlra, An tusa duine de na Gaelgals and you're like, this is really aisteach. Seo. Tharla sin dom in Uisce chomh maith, I was like, ahh! Yeah, no, tharla sin dom in Uisce agus yeah, bhí sé chomh aisteach, I was like, ahh, Tá sé, tá sé aisteach mar tá aithne acu ortsa agus níl aithne agatsa orthu agus uaireanta bíonn tú ag labhairt le daoine sna, sna DMs agus ní bhíonn tú ag breathnú ar an pictiúr s'acu freisin. Yeah.
Ach má cheapadh.

Go fóill, go fóill. Ó, ba, nó beidh amhrán nó dhó ar eolas agat. An, an leanann tú mo, mo, sean, mo sheinnliosta codlata ar Spotify? Leanaim, ach ní. Tá sí air sin. Leanaim tusa agus Sinéad ar, ar Spotify mar tá sibh an-eagraithe. Sinéad a mhol an Lizzie McAlpine dom. So tá Lizzie McAlpine ag seinm sa Button Factory níos déanaí agus tá mé gafa léi agus ní minic a tharlaíonn sé go mbímse gafa le duine éigin a chanann aon rud nach, nó a sheinneann aon rud nach trad é. So like bhí na gals ag rá, bhí ticéad ag duine éigin do Harry Styles and they were like 'an bhfuil suim agat teacht? And I was like 'no'. Now ag deireadh an lae bhí áiféala orm agus you know, rockin' arís but.

Ach a deir i gcónaí bhí sé ionas go bhfaca tú Harry Styles. Bhí tú ag oh! Yeah, go díreach é. Well, is- is sin tionchar an cheoil ionat. Is cuma cén saghas ceoil a bhíonn ann, but like, daoine, like, inné bhí mé ag éisteacht le Banna Céilí, I mean, ní fhéadfadh daoine eile éisteacht leis, like, dúirt Seán Ó Riada, like, eh, sin Daideo, eh, Doireann, eh, Ní Ghlacáin, dúirt sé, eh,

Fáilte ar ais go Raidió Rí-Rá, cairtstáisiún na Gaeilge, áit ina bhfuil popcheol le cloisteáil 24 uair an chloig in aghaidh an lae. Agus inniu táimid ar FM, agus is féidir libh éisteacht linn i Bleá Cliath ar 105.2 FM, Corcaigh 106.7 FM, Luimneach 105.5 FM, Gaillimh 87. 87.7 FM agus Raidió Rí-Rá. Tá sé ar fáil ar na meáin shóisialta agus an suíomh agus tá aip ar fáil freisin. Agus má bhíonn sibh ar na meáin shóisialta inniu tá cúpla comórtas ar siúl freisin. Tá an stáisiún ag reachtáil cúpla comórtas ag ceiliúradh go bhfuil muid ar FM an tseachtain seo agus rinne muid dearmad a rá tá sibh ag éisteacht leis na Gaelgals ar Raidió Rí-Rá. Raidió Rí-Rá.
Ó yeah! Uaireanta cloisim sin agus déanaim dearmad gur mise atá anseo.

an fhad am' TikTok. Ní raibh mé air ó aimsir na Nollag. Tá mé ag smaoineamh ar ar cheann a thógáil, yeah. Yeah. Rinne mise sin agus mé thar lear chomh maith cos ní raibh mé actually in ann cos bhí mo sim card bunaithe i Hong Kong Oh. agus níl TikTok ar fáil i Hong Kong. Níl muid leis an ciall, cad tú ag rá bhí do sim card Oh yeah. So cheannaigh mé eSIM Ok. agus ba cheann Meiriceánach é ach, or Ceanada agus Meiriceánach ach,

Tá sé ag cur linn faoi m'aistear marathon. So, bhí sé go maith dhomsa, bhuel, tá mé ag rá, thosaigh Cholainne, tá brón orm mura bhfuil, mar b'fhéidir go ego bainte leis sin, thosaigh Cholainne go tarlú orm. Ach bhí sos mór orm ó na meáin shóisialta, agus TikTok an ceann is mó acu, mar bheinn ar feadh an lae, scroll, scroll, scroll, scroll, is cuma cad a bhí ar siúl, bhí mé ar TikTok, so just stop mé, like, cold turkey. Mar is duine mé, ionas leo sa dúlra, faigheann tú, like, really obsessed le rud, like, really, like, obsessive personality, yeah, níl spéis ar bith nó tá tú, really obsessed. So bhí orm just é a stopadh. Ach anois tá mé ag dul ar feadh píosa beag agus déanta mé éalú. Ach tá an aip ar fad tar éis athrú anois. Tá like inbox agus Oh yeah. tá tá sé i log really chasta anois.
Maith mar seanbhean anois. Tá No. tá TikTok athrú i log.
Tá sé actually an-aisteach though. Cuimhin liom nuair a nuair a em nuair a athraigh sé.

So gals, I know go rabhamar ag labhairt faoin Oireachtas cheana féin, ach bhí mé just ag iarraidh ceist amháin tapaidh a thabhairt daoibh, a chur oraibh. Céard a chur?
A chur oraibh. A chur oraibh.
Sorry. Right. Just ceist amháin agam le cur oraibh. An cuimhne is fearr ón. i, ó, i mbliana, what? yeah, tuigeann, tuigeann sibh, like, Um, Bhí- D'fheil a bheith le Róisín, caithfidh mé a rá. Um, Aww. D'airigh mé uaim chuile dhuine nach raibh ann, ach bhí sé go hálainn a bheith, mar a dúirt Róisín níos luaithe, a bheith cineál im, i lár an aonaigh im, inár ngrúpa féin. So, na podchraoltóirí go léir a bhfuil muid cairdiúil leo i ndiaidh na paindéime mar gheall ar na meáin, b'fhéidir, nuair, you know, bhí cúpla duine nár chas mé leo go dtí le déanaí, nó fiú riamh, ar chas mé leo ag an Oireachtas, ach, you know, mhothaigh mé go raibh sár-aithne agam orthu mar gheall ar na meáin. So bhí sé iontach, you know, gur cineál cairde instant atá, a bhí ionainn mar gheall air sin. So bhí sé an-deas a bheith le daoine atá sa chás céanna linn, atá cineál just ag obair de réir a chéile go deonach ar cúpla rud anseo agus ansiúd. Ní gá duit é a mhíniú.
Yeah, ní gá duit é a mhíniú, is féidir leat just a bheith ann, sult a bhaint as but chuaigh mé féin agus Róisín i gcomhair lón an-deas agus bhí DMC ollmhór againn agus just ní fhacamar a chéile ar feadh ages so bhí sé go hiontach am a chaitheamh leis na gals ar ndóigh, an spraoi sa seomra, you know, a bheith ag ullmhú.

Bhí Róisín an-ghnóthach. Bhí lá amháin agus fuair mé, so ar an Aoine fuair mé pasta agus bhí Róisín bocht róghnóthach le hithe agus níor chríochnaigh mé mo phasta because ní féidir liom like rudaí móra a ithe. So I was like Róisín ar mhaith leat mo phasta and she was like bhuail sí gan look ar fad. Bhí mé sa residence bar BLD. Classic.
Ach like ceapaim do sa grom sco go cruúil Emma. Oh my god.
Well, dochreidte gnóthach.
It's like stopping.

Theastaigh sé sin uaim i gcónaí mar tuigeann sibhse mo phearsantacht chomh maith sin nach mbíonn orm gabháil leithscéal ná tada, ní bhíonn gá dom like an cúlra a thabhairt like tuigeann sibh na rudaí atá ag cur as dom tá siad ag cur as dom agus ní mbím in ann a réiteach liom féin so like theastaigh an DMC sin uaimse. So bhí mise thíos ag an Oireachtas ó Dé Máirt. Yeah that So umm. Sin chomh crua. Ach bhí na seansalaí thíos. Ok. An raibh siad ann ón Máirt chomh maith?

Agus bhí sé go deas, tá mé ag ceapadh, dhul síos liom féin ar dtús, mar spás! Bhuel, ní amháin sin, ach dá mbeadh mé libhse uilig, ní bheinn ag labhairt, ní bheinn ag labhairt le daoine eile an oiread sin, ach mar gheall go raibh mé liom féin, bhí orm mé féin a bhrú as labhairt le níos mó daoine. Sin iontach. Fair play duit. Bhí sé class. Bhí mé tuirseach. Níor chodail mé ach, like, yeah, níor chodail mé ach, like, dhá uair a chloig, trí uair a chloig, chuile oíche, ach

not antsy, but you know, bím amhrasach faoi seo, faoi sheomra roinnt mar gheall go mbíonn mo chodladh chomh tábhachtach dom, ach an uair seo, caithfidh mé a rá, bhí sé iontach a bheith ag roinnt seomra, bhí an méid sin craic agam leis na gals. Yeah. Sasana. Oh, Caithfidh mé a rá, tá, ar, now, r- eh, bhí s- bhí mo sheomra féin agam ar an Aoine agus mar gheall go raibh sos uaim, bhí mé sásta go raibh mo sheomra féin agam ar an Aoine, but bhí mé níos fearr as don Satharn go raibh mé le daoine mar bhí sos agam agus ansin bhí mé réidh don chraic you know, bhí mé tar éis sos maith a fháil, codladh maith a fháil agus bhí an-chraic agam leis na gals sa seomra, honestly, bhí mé chomh sásta go raibh mé ag an seomra. Yeah, just díreach. Díreach céard a bhíonn uait. Yes, cothromaíocht.
Agus Róisín, seo an-random ach feicim do do seodra, creidim, creidim, sin go hálainn, sé chomh deas. Foras na Gaeilge Lorg Media. Sheol Áine amach ama ó Lorg Media. Agus caithfidh mé actually post Tá sé fós boird. a chur suas. Níl mé théis é a phostáil fós inniu chéad lá tá sé orm. Ach yeah, tá feachtas ar siúl faoi láthair ag Foras na Gaeilge chun an Ghaeilge a chur chun cinn. Tá siad ag Tá sé plé ar le fheabhas. Marissa Dochar, yeah. Carter, um, Michael Fry Michael Fry. agus an lad a bhíonns ag plé sports. Yep. Marty Ní- Morrissey. Ah, yes. Agus tá Beo ar Marty. Éigean na Gals ó Beo ar Éigean na baes. Tá siad cineál mar like mentor ag na Ambassadors, daoine seo. yeah.

Yeah, bhuel, bhí mé thall i gCeanada agus i Meiriceá, craiceáilte, mo chéad uair riamh i Meiriceá Thuaidh. Ó! Yeah, ní raibh mé riamh. Níor thuig mé sin.
Yeah, ní raibh mé riamh taobh amuigh den Eoraip. Táim théis, caithfidh mé rá, like, táim théis, tá an, bhí an-deiseanna agam le linn mo shaoil, like, dul timpeall na hEorpa ach níor, níor fhág mé riamh. So, bhí sé go hálainn. Chuaigh mé go Montreal agus bhuail mé le Sinéad agus ansin, you know, kind of just chuamar timpeall bhí oíche nó dhó craiceáilte againn agus bhí sé an-spraíúil it um it like cosúil leis an club ach Spáinnis Ooh. yeah bhí sé bhí an-chuid like salsa like sbagliato no bhí an-chuid like tequila agus just yeah bhí sé sách craiceáilte ach um ansin uh d'fhilleamar go um Ottawa bhíomar ann ar feadh like coicíse. Bhí sé just gorge, bhí sé chomh deas. Bhí sé chomh um, deas. Eh? Bhí caithfidh mé rá like mholfainn go mór um, dul go Canada. Content, content, content. Bhí an iora rua ar fud na háite agus bhí sé dubh. Ah. Dubh!
Wow. Yeah, like chomh dubh le, leis an mic, like, bhí sé chomh aisteach. Um, Má go tú ar radio gur me cur síos air
Chomh dubh le uh,

é but yeah ba fiú ba b'fhiú é. Bhain mé an-sult as. Sin just bhuail mé le m'aintín agus chaith mé am léi. Bhí sin go hálainn. Caithfidh mé a rá mo shin-sean-aintín. An sin i gceart? I don't know. Yeah. Agus ansin bhuail mé le Al and it was just fab. Chuamar go Nua Eabhrac. Bhuaileamar le Leah Ní Mhurchú. Oh yeah!
Bhí mé go mór ina Tá mé tar éis Tá bualadh sí le i Leah. bhfad níos airde Thanks a much. ná Níor cheapfá. bhuail mé léi fós. Níor bhuail mé léi ach oiread. Tá sí gorge.
Agus a cara Molly.

L Ní Mhurchú yeah, ar Insta agus ar tá sé just class, tá sé go hálainn. Um, agus yeah, caithfidh muid kind of críoch a chur leis. Um, ach yeah, bhain mé an-sult as ceapaim Maisie Peters nó The Lion King i Nua Eabhrac ab Oh. iad na um, rudaí is fearr liom ó mo Unreal. thuras. Yeah, Nua Eabhrac, just wow, class.
Lucy, cá bhfuil daoine in ann grást ar na meáin shóisialta? Ó! Is féidir libh si, is féidir libh mé a leanúint ar Insta ag IDKFridge, Twitter ag IDKFridge agus sin é, ceapaim. TikTok? Ó, TikTok ag IDKFridge, ach nílim really á úsáid go minic. But yeah, IDKFridge. Ná cuir ceist, just sin é.
M'anam. Tá mo chuid Instagram príobháideach ach má tá tú cool leanfaidh mé thú agus má tá aithne agam ort leanfaidh mé thú. So Dúlra is ainm dom, m'ainm ar Insta agus is féidir leat mé a aimsiú ar Twitter má dhéanann tú cuardach ar Dúlra aimseoidh tú mé, níl mórán Dúlra thart. Níl mórán acu díreach. Is breá. Buíochas le Dia, tá an iomarca ann cheana féin, beirt sa tír agus sin an méid. Agus is féidir libh mise a fháilt ar na meáin shóisialta. Mar a cheapfá, ar Instagram is Róisín Ponc na Ponc Gaillimhe, ansin Twitter it's Róis na Gaillimhe, agus mar a cheapfá ar TikTok it's Róisín Ponc na Gaillimhe freisin or something. Yeah.
Ach níos tábhachtaí fós, leanaigí na GaelGals! So tá muid ar fáil ar Instagram ag Gael underscore Gals, Twitter Gael underscore Gals, Facebook GaelGals, ní bhíonn tada thuas againn ar Facebook. Yeah, no. Tá sé, seo d'ord reatha seandeach is ea anois, mar a deirim. Tá ríomhphost againn freisin, má bhíonn siad ag iarraidh ríomhphost a sheoladh na gaelgals ag gmail ponc com agus déanaigí cinnte Raidió Rí-Rá a leanacht, tá mé cinnte go bhfuil siad cheana féin, bíonn an oiread rudaí iontach thuas acu Yeah, chuile bíonn. sheachtain, ní Tá amháin siad isteach anseo class. agus. Ceol iontach. Agus tapaigí an deis, más maith libh clár a chur le chéile, Oh, b'fhéidir, yeah. b'fhéidir seol ríomhphost chucu, Yeah. bíonn deiseanna iontach ar, ar, Bíonn ar siad i fáil. gcónaí ag lorg daoine.
Bíonn, bíonn, agus tá. sé go deas scil nua a fhoghlaim agus a fhorbairt. Agus is tús iontach atá ann má tá tú ag iarraidh do scileanna sna meáin a fhorbairt, cosúil linn. Tá muid fós ar an aistear ach d'fhoghlaimíomar an-chuid ó Raidió Rí-Rá, so. Agus tá sé spraíúil agus is caitheamh aimsire é, you know, like tá sé class é a thapú, ar aon nós. Sin é! Slán go fóill, a chairde! Tá thart! Tá sé thart! Bhí sin chomh tapaí! Suim is leis an Skippy. Súil agam gur bhain sibh sult as agus gur bhain sibh sult as Ariana ar lár. Agus yeah, bhí sé just go hálainn labhairt libh. Nó like labhairt lena chéile, I suppose. Grá ár gcroíthe sibh! Grá ár gcroíthe sibh!